ati njani kuno kuma mukukumbukira tisanachite chisankho mmene ankasekera anzawo nkhani yakubutchala eya kubutchala imeza soyenda adatenga ndalama eh, kukasiya kubutchala adavala masuti adalemba butchala ukafotsa fetereza kulipirako ndalama idali kampenitu ndipo akongesisama mwanayo madzi koma adachita chotheka nthawi imene mpaka 700 million yokatengedwa kumene kuja Okay. so kwatuluka kalata statement yochoka ku bungwe la nocma bungwe la nocma ndi lomwe limayang'anira nkhani ya mafuta kugula mafuta mdziko muno agalimoto wa dizilo ah, petulo akuti iwowa akugwira ntchito ndi apolisi komanso a banki ina ya ku america kuti alondoloze ndalama yomwe idalipiridwa 700 miliyoni kwacha Okay. atapusitsidwa ndi anthu ena amene akuoneka kuti ndi achinyengo Oho. panali kampani ina yomwe amagwira nayo ntchito amene wa nocma Okay. pakati pa august 2025 mpaka kufika january 2026 yomwe imagwira ntchito ku nacala yofuna kuti itibwere i- i- ah, mafiu- mafiu- maf- mafuta athu akafika kuti atipangire handle ndani zinthuzo Okay. Ah, mafuta aja titani nde kunatsala ka ah, ku- ka balance Okay. ka 700 million malawi kwacha so Uh, cha mu april akhala ku- ah, i think from january kufika cha mu april mu akhala akulandira maimelo osiyanasiyana Okay. kuchokera kwa mayi wina amene iyeyo amadziti amagwira ntchito ku kampani imene yomwe inathandiza nocma kuti mafuta akakafika pa kumeneko ku nacala apange process yonse abweretse konko nde akhala akulandira ma email osiyanasiyana kukumbutsa nkhani ya ndalama ija Oho. nde akuti tsiku lina adalandiranso imelo cha mu machi kuchoka kwa mayi uja owauza kunena kuti kampani ija yasintha bank account. Musatumizire ku bank account tidakutumizirani ija, koma tikutumiza bank account ina ya bank ina ya ku America. Ndiponso kunabwera kalata yochoka bank kutsimikizadi kuti awawa ah, alidi ndi account Kalera ino ku- kuno. ku bank ko? Eh, ku bank ko.
Eh, bank ya ku America. Poyamba kudali account ina. Chabwino. Yomwe Imene anachitira bank- payment yoyambirirayo. Ah, chabwino. Nde balance yi mayi amafunsa balance yo ati ngati kodi ndi ogwira ntchito kumeneko kaya ndi udindo wanji kampani yomwe ida- idagwira ntchito ndi nocma yo pankhani yobweretsa mafutayo akafika pa nacala apangire china chiyonse clearing kaya za shipping zachani chifukwa sikuti nocma yo imapita yokha kukapanga zonse pamene okha pakhale ngati agent Chabwino. tinganene kuti dobadoba Eh, wakumeneko eh. amene amakupangira zosiyanasiyana pa depo pamenepo Chabwino. nde mayiyo adatumiza akaunti mutumizire alemba kuti uku chakuti chakuti mmene akanyamata

yeah ndi kutoa kalata yochoka ku banki Yovomereza yovomereza iyi. kuti Kuti ayi zili ndikumeneko.
eh awawa ndi akaunti kuti kumeneko chabwino. ndiye kuti awa poona ndi chikhulupiriro chawo zili mukalatamo Chabwino. adapanga process ndi banki yomwe imasungira kuno ndalama Okay. ndikulipiradi ndalama zija Oho. patatha two weeks mayi yemwe uja adayimba foniso kufunsa balance kuti ah, tikudikirabetu balance ija ah, ah. ah, mmesa ndatumiza ife siidatifike yemweyo yemweyo amene ndamana anasindikizako. apereka akaunti Ah, ah. yemweyo akabwera kufunsazo balance Ai, ai, ai. ndipo mwina zidapangitsa awa a NOCMA-wa Zvaono kuti zvichibva apange zvichibva ripoti zos- ku zosakara- polisi iyambike nkhani kutani kufufuza Kufufudzika. koma nkhani ili ndi mafunso ochuluka kwambiri NOCMA ndi bungwe lalikulu Ah, sikoyamba kupanga process ya mafuta mdziko muno imatsatira njira zonse zoyenerera zidatheka bwanji zituluka akaunti kuteroko Zida- sadadabwinako andachita kukhulupirira zidatheka motero bwanji basi process itu ya ndalama mboma akamafuna kupereka zimene simangochitika nafenso tili nazo kuti process imeneyi mboma ya ndalama simangochitika komanso mayi ayimba bwanji foni kawiri akuluakulu pali mafunso ochuluka pankhani yangonenedwa pamwambamwamba nkhaniyi ngakhale akuti ikufufuzidwa koma mwina tikhulupirire kuti Mafunso tidzamva malipoti ake ndi zotsatira zake Oho. koma malawi nkhani ndi imeneyo aliyense waimva chiganizo akhoza kumapanga yekha mwaimva mmene tayineneramo ndimene zilili mu Ndimene ilili statement nkhani sitinawonjezere sitinachotsere ndi statement imene Mutumizire yatani uku. yatuluka mutumizire uku Natumiza. eya Eya. kenako yemwe uja ati mutumizire uku uja Akubweranso nkuti Ndikusati simudati- sisi- eya funsanso balance ija mukumvetsetsa ndeno ndi nkhani yomwe ili kunjako tingalakwitse tikafunse mafunso ena pano kumaopsezedwa koma nkhani ndi imeneyo tingalakwitse zolankhulazo ndezilipo zija zofunsafunsa dobaraye ndinama
Eh, Ah, ndalama za misonkho yanu ti- tipemphe kuti Ndimene kafukufukuyo achitike idzakhalire. mwinanso atiyendereko bwino fanira maingi kafukufuku ndama